Ba? Na'am. Ne tun bɛ fɛ k'i ɲininka. Ɔhɔn. Ne ko mun na mɔgɔninfin kɛ man di fɛn ye burusi kɔnɔ f'i ka taa tagama na walima i ka taa duguba kɔnɔ? Aa n denkɛ anw fɛ burusi kɔnɔ a fadenya de ka bon kojugu a n'a juguya ni maa min ko k'e bɛ fɛ ka kɛ fɛn o la fo n'i taamana wa n'i seginna fo n'an dɛsɛra dɛ n'o tɛ an b'a sɔrɔ i da o ye mun ye n b'o kɛ o bɛ dabila cogo di o min filɛ nin o bɔra yɔrɔ jan wa hali ne yɛrɛ tɛ se ka fɛn f'o la ne kɔni bɛ min dɔn maa min e bɛ fɛ ka kɛ fɛn f'i ka dɔnni de kɛ dɔnni kɔrɔ tɛ k'i bɛ se ko la ye dɔnni kɔrɔ ye faamuyali de ye maa o maa ye faamuyali kɛ i bɛ ko dɔn i bɛ ko kɔrɔ dɔn ne ye gan min dan ɲinan o gan wulitɔlɔni ne taara sɔrɔ gan bɛɛ de fɔsɔfɔsɔra e dun b'o fɔ cogo di mun y'a sɔrɔ kori gansi tɛ ayi gansi tɛ salon kajani ye gansi min dan o dɔ de bɛ ne bolo ne kun ye fɛn min di e ma n'i k'o don a fɛ e y'o dan wa ayi ne m'o dan aw musow filɛ nin a tɛ ko minɛ ba la fo n'a kɛra tiɲɛni ye tuma min ɛ salifu bolo fununen filɛ nin salon a ma kɔlɔkɔlɔ wari sɔrɔ su ni tamati la ɲinan samiya donda in selen filɛ a bolo fununen bɛ ten i b'a fɔ ko fɛn wɛrɛ n ye nin faamu tɛ baasi ye Karimu, un, k'a fɔ k'e kunkolo t'a la ka wuli, ne ma d'a la fiyewu, mɔgɔ yɛrɛ bɛ se ka nin kuma sugu fɔ cogo di? Ne kunkolo ni wulili cɛ, a ka jan i ko jɛgɛjalan ani baji. Salabare, ne ko tasuma fɔli da la, a bɛ se ka da jeni? Hun, tasuma dɔ fɔli da la, a bɛ da jeni ka tila ka datigi yɛrɛ jeni. ayiwa kuma in ka dan an ni ɲɔgɔn cɛ dɛ n y'a mɛn ne ko aw ka su na baro bɛ sedu ni ka da la de ayi su na baro tɛ sedu fɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bijan fɛ su na baro bɛ bijan fɛ n'a kɛra cogo min na i bɛ mɔgɔ bila n ma ayiwa o tɛ baasi ye n bɛna fɔlɔ ayiwa sira jɛ ye A ni sɔgɔma baba. A ni sɔgɔma baba. Nba kori hɛrɛ sira. Hɛrɛ. Ɛ nin y'i wulitɔ ye ka bɔ sunɔgɔ la. Ne ma sunɔgɔ su rɔ. Ɛ mun fɛ? Kunkolodimi y'a sababu ye. Kunkolodimi? E ba ko k'a ka gɔnsiw tiɲɛna e ko ko kunkolodimi b'i la. N y'a faamu nin bɛɛ ye juguya de ye. dutigi dun jɔyɔrɔ y'o de ye a ka jɔ a ka dudenw ni kunko cɛ baba mura dɔrɔn de don mura tɛ n y'a faamu baasi tɛ n ye kɔrɔfɔ faamu

I tun ye baara min kɛ ni baara in ɲɛna kosɛbɛ nka a tun ka di n ye i ka dɔ fara a kan Nin kɛlen ye mago ɲɛ ye ka dɔ fara a kan o tɛ baara ye nka i da k'i hakili latigɛ ne bɛna sira ɲini

Eh, Kulu. Naamu. A ni ce. Duguse. Naamu. A fɔ kankaramaden ye e de ye o ye i b'i kelen na a bɛ ɲini ka kɛ sababu ye ka bɔ i ka baara la kelenna miiri ni kelenna toli a bɛ miiriya caman di maa ma n'i m'i hakili to i laban mɔgɔ b'i kɛ maa jugu ye n kɔrɔ ne yɛrɛ t'a dɔn fɛn o fɛn de don n'i t'a dɔn fɛn o fɛn don n kɔni bɛ min dɔn kuma diya y'a wagati ye wa kangari bɛ d'i ye waati min na o de y'a wagati ye dɛ n'i m'i kɔlɔsi i yɛrɛ la i bɛ fiɲɛ bila i yɛrɛ ka adamadenya la baasi tɛ

Maa bɛna taa Jɛmɛnɛbugu la ka taa mun de la i ta ma jama muso ma wele bila ne ma ko ne k'a sɔrɔ Jɛmɛnɛbugu la ne yɛrɛ hakili t'o la bilen ma mun de b'i la dɔgɔnin ne ye ganyɛn min dan ɲinan o gan wulilen kɔ ne taara sɔrɔ gan bɛɛ de fɔsɔfɔsɔra e m'a dɔn ni gan in ɲɛna anw bɛ segi caman sɔrɔ

Zanbilen fɛn min bɛ namakɔrɔ sigilen bali dosokɔrɔ tulonkɛ fɛn tɛ nin ye tiɲɛ ye n kɔrɔ e ma i buranmuso ka ganko ye n ko sɔgɔmada in na an denmuso sera a ma k'ale kunkolo bɛ k'a dimi a fɔ o ye gansan a fɔ wuli kuma dɔn man fisa sen tɛgɛ ka di ye o ka di o ye kabi i buranmuso taara ka taa ci fɔ ne ɲɛna ne y'a dɔn k'a fɔ ko nin ko in ko gansan tɛ nka ɲɛɲinini bolo ma e ye ne kɔrɔ ye a ka di n ye an ka ko in ɲɛɲini a ɲɛ mana kɛ min ye an ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ a la Ɛɛ buranmuso fana tulo jalen n'i y'o fɔ n kɔrɔ i ye dɔ bɔ a la sabula ne ye yiri d'a ma n k'a ka taa dɔ bɔn a fɛ a ma o kɛ musow ka ko don u tɛ ko kɛ a tuma na an dusuba yɛrɛ sira baasi baasi n muso ee duguba u ma wuli fɔlɔ halisa sunɔgɔ wa hmm. o ma tila ka si bangala la fɔlɔ koyi fɛn min dara sisan sɔgɔmada in na dɛ ayiwa baasi tɛ i ka cɛkɔrɔba yɛrɛ tun ko n ma k'i kunkolo bɛ k'i dimi a nɔgɔyara awa a nɔgɔyara ma ah, n'a nɔgɔyara o diyara n ye taa yɔrɔ ko ani yala yɔrɔ o de b'a kɛ ayiwa baasi tɛ n bɛ don so kɔnɔ dugusɛ nɔfɛ o bɛ bɛn

ɛɛ kulun naamu ne kɔni bɛ min f'i ye ne t'a dɔn min b'aw bolo dɛ aw dɔgɔmuso yeko tan ni fila a kelennin bɛɛ de bɛ bɔ kungo kɔnɔ kunasini kɔ ne n'a ye ɲɔgɔn ye boli tun bɛ ɲini ka ne fa ne ko mun de b'a bolo dɛ kamanagan kelen min bɛ e la dɛ o kamanagan b'an yɛrɛw kan an kɔni t'a dɔn fɛn o fɛn b'a bolo la ne ko i bɛ nin kɛ mun ye dɛ an bɛ nin kɛ mun ye ne kɔni ma da a la ni hɛrɛ don bawo kabini ne wolola n ma deli ka nin kuma mɛn hali baro da la a kelen de b'a dɔn a yɛrɛ ye

ne y'e wele ɛ duguse ne bi e ɲininka o ne ko mun kelen pe de bɛ e kelen bolo i bɛ ka min ɲɛnabɔ sabula nɛni tɛ nɛni ye bugɔli tɛ bugɔli ye i ka n'i miiri ko la ko min bɛ adamaden jogokolon bɔ a la ko min dɔ ma da e kan o tuma mun b'i bolo baba Maakɔrɔ de bɛ fɛn fin jeninen dɔn ne hakilila n'o ye fɛn ye e ka kan k'o dɔn teliya la ka tɛmɛ ne kan i ye tiɲɛ fɔ nka e ta in de taara ka ne bolo dan n y'a bila minɛn o minɛn kɔnɔ a taara k'o bɛɛ lajɛlen to a wajibiyalen don ne kan ne ka e lamɛn yaasa n k'a lakale n y'a faamu n'i ma fɛn fɔ n ye n b'i ba bila a b'i ɲininka n y'a faamu o de kun don ne bɛ siran i ɲɛ o bɛ se ka kɛ An tɛ fɛɛrɛ kɛ ka se soma ma denmisɛnnin min don a tɛgɛ kolen don ka ɲɛ a bɛ maakɔrɔba dɛgɛ nɔɔni e n kɔrɔ an dun bɛ taa soma fɛ yen ka taa mun kelen na ɛ fiɲɛ jugu min kun da b'an ka kabila kan n'an ma wuli joona o ko n'an ɲɛnabɔ nin ye tiɲɛ n'i ko cogo min An b'a kɛ ten kɔrɔ ne yɛrɛ bɛ sa ma sisan tɛ baasi ye o ka kɛ an cɛ suma kori baasi foyi tɔɔrɔ la

maakɔrɔ tɛ baasi ye n bɛ jateminɛw kɛ kosɛbɛ ni min bɔra a la n b'a kɔmakulu f'i ye o bɛ diya i y'a kɛ cogo min u y'a kɛ cogo di wuli kuma dɔn a ka fisa ni sentigɛ ka di ye dɛ o ye tiɲɛ ne ko bi ye don jumɛn bi ye tarata ye alamisa n bɛ mɔgɔ bila i ma sira sira mun bɛ dusu n t'a dɔn fɛn o fɛn de bɛ ne ba la n'a ko a bɛ ko o ko kɛ nin wagati in na a si tɛ ka se ka ɲɛ a bolo ah nin ye waati min ko ye n ba ni n baba fana tɛ ka se ka bɛn a ni n baba cɛla ka gɛlɛn kosɛbɛ kana jɔrɔ nin bɛɛ bɛ ban duguse N'i y'i sen ta k'a da b'i n'i fa bila ɲɔgɔn na ne bɛ taa ka na sisan sa n tɛ mɛn o ka taa min ko mɔgɔ tɛ ka kuma e ka ko la o de bɛ k'a jɛ i la

na mko ke eh sirajɛ a bɛ i n'a fɔ fadenjuguya de wulilen don anw ka kabila kɔnɔ sabula ko dɔw kɛlen bɛ bɛnsenma ye o tɛ se ka kɛ fiyewu ni ko tɛ a kɔrɔ e dun y'o fɔ mun na hmm. buna adamaden man ɲi kami ɲɛgɛn bɛ a kɔ kan maaninfin ɲɛgɛn de b'a kɔnɔ maa dɔ bɛ yɛlɛ i fɛ o t'i ɲɛ dɛ maa dɔ bɛ yɛlɛ i fɛ o t'i ka hɛrɛ fɛ wa n kɔrɔ ko ko a bɛ ko in ɲɛɲini ko k'a ɲɛɲini wa mhm. ko ɲɛɲini ka taa min ɛ a kɛra an ye sɔnni kɛ o a kɛra an ye laada latilen o a kɔni a mana kɛ maa min ye a tigi yɛrɛ n'a dɔn k'a fɔ ko ale yɛrɛ de nɔ don K'u ye bɛn sɛma de ye o o t'a yira k'a fɔ ko ko b'a kɔrɔ o sirajɛ i weelekun de ye nin ye ayiwa ne bɛna na lajɛ fɔlɔ tɛ baasi ye o ka kɛ I mana kuma fɔ muso ninnu ɲɛna waati o waati k'u sigi ka hakilimaya kuma f'u ye u t'a ye hakili kɔnɔ fiyewu e kunfɛ ko an tɛ yen siraba baasi tɛ yen hakɛ to dɛ O ye bɔtɛ kungo la kungo jara ce ɛ siraba a dun kɛra cogo di kunun a bɛ ne bolo e taara ne ka bon furan fo surɔ ne bɔlen barokɛ da la ne nana sɔrɔ bon kɔnɔna nɔgɔlen don i jo tɛ na dɛ o ye tiɲɛ kunun ne ma se ka t'i ka bon furan min na ne ko n bɛ n da dɔɔnin sunɔgɔ de tɛmɛna n kan ayiwa teliya ka t'a furan ne ko mun de bɛ dugusi bolo kungo kɔnɔna in na dɛ

an ka du in dali nege foyi tɛ ne la bilen e fa mun na ni fɛn bɛ ka nege bɔ ne la bi o ye du in dali de ye eh, n kɔrɔ y'a ta baro bɔ k'ale sogora ne yɛrɛ sogo min kɛ surɔ ne ma kɔlɔkɔlɔ jatigɛ kɛ n jatigɛra kojugu mɔgɔ yɛrɛ bɛ nin ko tɔ ɲɛdɔn bilen wa mɔgɔ si de hakili sigilen tɛ ni ko dɔ ma kɛ yan fɛ ko dɔ bɛ kɛ yan fɛ hmm. o tuma na anw ka du ye mun de kɛ n'anw b'a la ka sara o la ne de b'o ɲɛdɔn e yɛrɛ dun fana ko k'i tɛ n'i tɛ yan fɛ i bɛ yan fɛ

N'a bɛ ye adamaden minɛ n'a bɛ se k'i dun i kana sɔn o k'i nɛɛmu dɛ ka ko kɛ bolokɔfɛfɛn ye i n'a fɔ i mago t'a la n'a dun ko wulila a bɛ se ka na ni gɛlɛya ye o ka ca aw musow de fan fɛ e filɛ nin e ka suma si si ma ɲɛ wa i denmuso o yɛrɛ tɛ se ka sigi bilen a bɛ dugu fan bɛɛ kɛrɛfɛ mɛriw ani mɛri juguw la wa kabini kunasini ne denmuso a b'a la ko a kunkolo b'a dimi a fɔ o ye gansan ye muso de da man ɲi ko caman na Aw mɛnna ka mun mɛn basi na a mɛnna aw tun ka kan ka jateminɛ kɛ ko in na n bɛ n'i ka baara dugu in na maaw de bɛ yen n'i sera u ma u b'i ka dunun lajɛ k'a fɛsɛfɛsɛ Kikatanye Israeli. N'i y'a dalen ma dɛ aw kan ka nin ko in jateminɛ di ɲɛmɔ jɔlen na n'o tɛ ko taacogo tɛ ka ne jɛ dɛ

ne nana ka na n gundo dɔ de kalifa i la sabula ne muso tagabolo bɛɛ lajɛlen de yɛlɛmalen don nin waati in na a ti don a don kuma na su a ti don a don kuma na tile n b'a dɔn ni taabolo fɛn fɛn ye o bɛɛ lajɛlen yɛlɛmalen don ɔ n nana sa ni fɛɛrɛ min b'o ko la yala ni fura min bɛ sɔrɔ o la i ka se ka n dɛmɛ o la zabile namu o tɛ baasi ye nɛgɛ tigɛ yɔrɔ o ye fanda de ye tiɲɛ an ka baro dɔɔni zamile i nana i na kuma na i ye kuma min fɔ i ye tiɲɛ de fɔ dɔnni ɲini kun tɛ foyi ye ka mɔgɔ ɲuman dilan n'a ye ka mɔgɔ jugu dilan n'a ye i furumuso sera ne ma ne de ye baara k'a ye n'i y'a ye n bɛ ka nin bɛɛ f'i ye cɛya ye gindo de ye wa ni muso ɲɛ fiyena a tɛ yeli kɛ dɛ a ta bɛ kɛ dibila taama de ye n'a ye fɛn min sɔrɔ a bolo k'o ye hɛrɛ y'a ma fo don min na n'a ye dangala ta ku ma O ma dɔn a bɛ na ne fɛ yen cogo min a bɛ taa ne ɲɔgɔn caman fɛ yen ten i n'i balimakɛ a y'aw janto ɲɔgɔn na su in na n'a bɔra i bɛ bɔ a nɔfɛ nka i ka s'i dusu la dɛ n'i ser'i dusu la i n'a taama sen bɛɛ dɔn n'i dusu y'i kɛɲɛ sa i tɛna a ka sira foyi y'i ɲɛ na bilen sini misibɔ kile waati i bɛ na n bɛ fɛn dɔ d'i ma o b'i dɛmɛ cɛya kɔnɔ i y'a faamu n y'a faamu n da kun kun ye nin o tɛ juguman ye

Yala bɛ denmuso fila bɛ ne bolo ka fara e kɔrɔkɛ den kan o bɛ mɔgɔ min bolo a fo k'an ka sigi ka sigi e tun fɛ ka taa ne tun ne tun fɛ ka taa sini sini

Suma. Naam. A bɛ n'a fɔ ne cɛ bɛ fɛ ka sɔmi n na dɛ. Ee, cogo di sa? A ma fɛn fɔ n ɲɛna. Nka a kɛcogo fɛ, a bɛ n'a fɔ a bɛ fɛ ka sɔmi ko dɔ la. E dun tun b'a fɛ an ka mun k'o la? ne tun ye jɛn ɲini a fɛ n bɛ fɛ ka taa taamasen na walasa i ye baara minnu fɔ ne ɲɛna n ka se ka olu kɛ hakilisigi kɔnɔna na ne tun bɛ fɛ ka sira ɲini a sɔnna ka sira di yan ko n ka taa se yen sini i b'i gɛlɛya ka bɔ yanni misi bɔ waati cɛ diyara n ye Ka nin ja duman ninnu tɔw lajɛ a bɛ sɔrɔ yɔrɔ kelen pe tɔrɔs communication awɔ tiɲɛ don tɔɔrɔ komini ka si a yɔrɔ kelen pe tɔɔrɔ komini ka si yɔrɔ kelen pe tɔɔrɔ ka si ka ne ja duman ninnu lajɛ